an bɛ foli ni tanuni di bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ mali kɔ kan o mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛn o fɛn bɛ an lajɛ walima minnu bɛ an lamɛn laadala foli a bɛ bila ka taa u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna u yɔrɔ la ka yir'u la k'a fɔ nin y'u ka laada waati selen juma o juma an bɛ fayida kɛnɛ min ni an b'a sigi diɲɛmaa bɛ se ka bɔ karamɔgɔ dirisa ka kibaruyaw kalama cogo min na ale bɛ yen ka diɲɛmaa dɛmɛ a ka dɔnni min b'a bolo a k'a tɛ juguya kɔrɔ a bɛ se ka min di diɲɛmaa ma fi sabililayi ala kama ala k'an ni a sara a la o tuma na an ni karamɔgɔ dirisa an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ bi wulada in na a ka ja ka bɛn juma ma an bɛna lajɛ ka ɲininkali sɛmɛ an karamɔgɔ la k'an ka fayida dɔw di o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛna kuma a ka dɔnni damadɔ fana kan dɔnni minnu bɛ yen ni diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i jigi da o fana kan bi n'o kɛlen bɛ wasa ye o tuma an karamɔgɔ dirisa i bɛ jama fo fɔlɔ dirisa salamaleykum waleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu n b'a fɔ awuzubilahi mina sayitani rajim

kɔfɛ an bɛ e yɛrɛ fo i ka wuli ka jɔ la an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ o mana bɔ an bɛ sɔrɔ ka kɔfɛ mɔgɔw an b'u fo an ka kɔfɛ mɔgɔw fo an bɛ mali yan mɔgɔw fo an bɛ jamana in kodɔnnaw fo an bɛ jamana in kodɔnnaw fo an b'a faamutigiw fo an b'a dɔn kodɔnnaw fo an b'a dɔnnibagaw fo dɔnnibaa ani kodɔnna o tɛ kelen ye dɔnni ye dɔnni ye kodɔn ye kodɔn ye faamuyali fana ye faamuyali ye ni ala ye dɔnni di maa min ma ka kodɔn d'i ma a y'i sɔn nka dɔ bɛ dɔnni sɔrɔ o tɛ kodɔn sɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ ko dɔn dɔnni t'a la mɛ dɔnni ani kodɔn olu de kan ka siri ɲɔgɔn na n'ala y'a di mɔgɔ ma a ye koba k'i ye an b'an ka jamana in kodɔnnaw fo an bɛ kɔfɛ mɔgɔw fo u ka kanu na an b'u fo u ka cɛsiri la an b'u fo hali bi u ka wuli ka jɔ la ko nin ye an dontɔ u ka juma baaraw kɔnɔna la an bɛ hakɛto ɲini u fɛ k'an bolo fila d'an kɔ ka hakɛto ɲini u fɛ ko kuma ye toden ye n'i y'a n'i y'a ta dɔwɛrɛ bɛ bɔ donc kuma ni fili min yera kuma na u k'an to ye denmisɛnninya ye u k'an to ye denmisɛnninya ye ko nin y'an dontɔ y'an ka baaraw kɔnɔna na a foli kun don asalamu aleykum karamɔgɔ dirisa o diyara an ye o bɛ kɛ sababu ye bi an bɛ fayida fɔlɔ min n'an b'a fɛ ka o ta ka kuma o kan karamɔgɔ dirisa sɔmi ka fayida di a kan nin ye fɛn ye fɛn min n'a b'an kelen kelenna caman nɔfɛ bi a ka d'an ye maliyɛn minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔ kan caman k'i yɛrɛ ye nin kɔnɔ sabu e karamɔgɔ dirisa ala ye ko dɔ nɔgɔya i ye a m'o nɔgɔya maa caman ye o de hukumu kɔnɔ bi an y'a kanu i n'an ka se ka kuma fɛn kan mɔgɔ caman bɛ fɛn min ɲininkali kɛ an na kosɛbɛ a man ca dɔnnikɛla bɛɛ bolo bi a fɔli kɔni ka nɔgɔ dɔnnikɛlaw ma da la o mɛ a waleyali dɔnnikɛla o man ca bilen an y'a kanu bi ka se k'i ɲininka fɛn fɔlɔ min na o de ye juguya ye an b'a fɛ bi ka fayida di juguya kan mɛ sɔmi an ka se a fayida ma juguya yɛrɛ ye mun ye dirisa adama an b'i fo jara an b'i fo kosɛbɛ jara n b'i fo kosɛbɛ mhm. n'i ko juguya mhm. juguya bɛ bɛɛ de kan maa o maa k'ala y'e da k'e kɛ mɔgɔ ye ko y'i bilala mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ bil'i kɔ juguya bɛ n'a fɔ eh, juguya bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ni i b'a sɔrɔ e man di ne juguya ye sahiri juguya ni i bɛ juguya fɔ juguya bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ko man di mɔgɔ min ne t'a fɛ e ka kɛ fɛn dɔ ye donc o b'a to n'o bila juguya la bon a bamanankan na a bɛ n'a fɔ asidiya i n'a fɔ juguya wala juguya bɛ n'a fɔ asidiya de

ni maa k'a bɛna hɛrɛ kɛ mɔgɔ mɔgɔ min don i n'a cɛ a don i n'a cɛ ni a da ye o a don i n'a cɛ ni dɔnni ye o a don i n'a cɛ ni fɛn o fɛn a tigi ye jugu de jugu don siga t'a la donc n'i ko juguya mɔgɔ bɛ se ka juguya kabini i ma wolo kabini mɔgɔ ma bange kuma n'a fɔ cogo kabini mɔgɔ ma bange dɔw bɛ i b'a sɔrɔ depuis a ma bange i b'a sɔrɔ a kibaruw fɔ an ka mɔgɔba dɔw tɛmɛna u kibaruw fɔra kabini u baw kabini u baw ma bange kosɛbɛ donc kibaruyaw fɔra k'a fɔ ko den dɔ bɛna sɔrɔ nin dugu nin dugu in na nin don nin waati k'a den bɛ kɛ kabako den ye bon o wagati i b'a sɔrɔ sa minnu o dugu la u bila den contre contre a nabali contre parce que a nabali i b'a nabali dɔw bila contre nin bɛna kɛ den modèle jumɛn ye parce que an fɛ ala ye dɔnni bɛɛ nɔgɔya farafin ye kosɛbɛ n'i ko dɔnni dɔnni yɛrɛ bɔra farafin de fɛ

i b'a sɔrɔ n'i ye miliyɔn di ale ma ale ta tɛ wari sɔrɔbaliya ye dɛ a b'a ale tɛ sɔrɔ problème de awɔ n'i ye miliyɔn d'a ma sisan parce que n'i y'a mɛn i kɛra wari tigi ye i wari de farala ɲɔgɔn kan farala ka caya. ɲɔgɔn kan kosɛbɛ n'i ye miliyari d'a ma a bɛ tiɲɛ Mhm. i b'a ye a bolola nafolo de bɛ tiɲɛ Mhm. a tigi i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen, i b'a sɔrɔ nafolo de b'a kun i b'a fɔ ko ayi Mhm. e yɛrɛ maa yɛrɛ b'a fɔ ko eh non karisa ye fɛntigi ye bi Mhm. juguya bɛ se ka don a ka ko la a ka nafolo tiɲɛ a bɛ tiɲɛ kosɛbɛ nafolo in tiɲɛ tɛ n'a fɔ ko kuma dɔ k'a ye tiɲɛni kɛ n'a ye parce que mɔgɔw b'a fɔ kuma dɔ ni dɔw ka nafolo tiɲɛna dɔw b'a fɔ non a kun tɛ ala de bato n'a y'a kun ta dangaden tun don nin bɛɛ dangaden kun don mais firawuna ninnu ye nafolo sɔrɔ ka masayaw kɛ k'a sɔrɔ fɛn b'u fɛn b'u bolo donc dɔnni nafolo juguya ani fɛntigiya

den fa kɔrɔ ale de y'a ka fɛn bɛɛ kɛ i b'a sɔrɔ muso bɛ dɔ bolo mais non mɔgɔ t'a fa ka ko bɛɛ dilan ale de b'a bɛɛ kɛ fo ka taa se fa don laban ma a bɛ tila ka ba ta o tacogo la degun o degun n'o ka kan ka don bangebaw la barika de ɲini fo ka fa y'a ɲini ala b'a ye mais gɛlɛya b'o kan mais n'i ye mɔgɔ dɔw ɲininka u b'a fɔ ko dugawu de ta

ni eh, juguya min baara n'a baara de bɛ mɔgɔ i mana jɛna Awɔ. a dɔ bɛ n'i nana i b'a sɔrɔ ni ala y'a kɛ ni ala m'i ka nali ni- n'u ma se k'i ka nali bali Awɔ. n'i nana i b'a sɔrɔ i b'i ka problème tɔ Mhm. bolola wari tɛ basigi tɛ dɛ Mhm. a bɛ se- bɛ se ka bana bila mɔgɔ la n'a ye Allahu akbar. Ala k'an kisi. u bɛ se ka bana bila mɔgɔ la Mhm. i b'a sɔrɔ e bɛ na sisan Awɔ. n'a fɔ sisan tubabuw fɛ yen dɔnni dɔ bɛ yen Mhm. n'u y'a baara dugukolo a- a yɔrɔ- n'a baara n'a a kɛra yɔrɔ min Mhm. dɔnni dɔnni don i n'a fɔ sisan an b'a fɔ ko ɛɛ produit chimique dɔw bɛ yen Mhm. n'a n'a kɛra yɔrɔ min na Awɔ. den o den mana sɔrɔ a yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ problème Nka fɛn kɛ- ani fiɲɛ bɛ bana ani fiɲɛ dɔw banna Mhm. o b'a dɔn o dɔnni de ye awɔ parce que dɔnni o dɔnni Mhm. a b'i kɔnɔ ko olu fana tɛ dɔnni kɛ Mhm. dɔnni tɛ dɔwɛrɛ ye Mhm. e tɛ min dɔn ni ne b'o dɔn o de ye dɔnni ye o de ye dɔnni ye ne tɛ min dɔn e dirisa b'a la ne ne sisan ni ne bɛ nin dɔn sisan mhm. ne bɛ nin eh, safunɛ min sigilen filɛ nin ye awɔ safunɛ in dɔnni de bɛ ne la e b'o dɔn kosɛbɛ ne b'o dɔn mɛ ne t'o dɔn yɛrɛ e t'o dɔn mhm. mɛ ni ne y'a ɲɛfɔ e ye e yɛrɛ farala a kan e yɛrɛ farala a dɔnbaga kan siga t'o la dɔnni ye gundo dɔrɔn de ye awɔ o ye tiɲɛ ye ka nin ta ka nin fara nin kan mhm. n'i y'o fara nin kan a bɔ ni nin de o de ye dɔnni ye awɔ

u y'a fɔ de ko mobili awɔ i bɛ taa wari de don mobili o y'a foroba tɔgɔ ye o de y'a foroba tɔgɔ ye awɔ mɛ mobili bɛɛ n'a minɛn a minɛn bɛɛ n'a tɔgɔ de a bɛɛ n'a tɔgɔ don mɛ n'e taara sa ko n bɛ taa nin san n bɛ taa pinɛ san awɔ ne bɔra n bɛ taa eh, direction san Awɔ. ne bɔra n bɛ taa a sigilanw san awɔ mɛ e bɛna mun san e bɛna mun kɛ sisan a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛɛ de bɛ kɛ mobili ye o Mobili de mɛ i b'a sɔrɔ sa a bɛɛ fana n'a dilanbaga a bɛɛ n'a dilanbaga

ee mɔgɔ dɔ de ka ɲɔkalaw fara fara ɲɔgɔn kan o o jeni o de bɔra ni sɛgɛ mɛ est ce que n'o tun ma ni ni ni o tun ma kɛ sɛgɛ tun bɛ dɔn cogo di a tɛ dɔn donc dɔnni tɛ dɔwɛrɛ ye dɔnni ye mɔgɔ tɛ min dɔn ni min b'a dɔn o de ye dɔnni ye n'a dira e ma dɔrɔn a bɔlen e fana ka dɔn na

Alahu akubaru kabako a ye ale ni den in ka ko kɔnɔna la awɔ a y'a yira den in na k'a kana kɛ dɔnnibaga ye ka ɲɛsin baara wɛrɛ ma Mhm. parce que bangebaa dɔw bɛ n'olu ye kuma dɔ f'i ye awɔ n'i ma sɔn Mhm. u b'a ko b'a yira k'a ko dɔnni de b'u la siga t'o la bon adamaden bɛɛ n'i ka ko sira de don Mhm. ne bɛ se ka e bɛ se k'a ko diyagoya tɛ Mhm. u fana ka t'e ka sira fɛ ayi o de la kuranɛ b'a fɔ ko lakum diinikum waliya diin ko e n'i ka diinɛ ne ni n ka diinɛ voilà donc bɛɛ n'i ka taabolo de don mhm. e man kan de ka ne diyagoya ka t'i ka taasira fɛ n'o man di ne ye mhm. ne fana man kan de ka e diyagoya ka taa n ka taasira fɛ mhm. n'o man di n'o man di e ye ne ka kan ka n ka taasira de yira e la ni e y'o faamu k'a dɔn ko nin ye min fɔra nin ye tiɲɛ ye i bɛ se ka taa o fɛ mɛ ni ala ko taw tɛ ale ko den ma k'a kana sigi k'a kana sɔn ka sigi eh, dɔnni sira fɛ k'a kana ɲɛsi baara wɛrɛ ma den y'a yira a la k'a ko tiɲɛna dɔnni baara de ka d'ale ye, a ma sɔn den tilala k'a yira ko tiɲɛna dɔnni baara de ka d'ale komi ale a bɛ ka baara minnu fɔ o man d'ale ye dɔnni baara de ka d'ale donc den yɛrɛ wulila a ye dɔnni ɲini a nana dɔnni sɔrɔ a kɔmasera k'a ɲɛsin a ka dɔnni baara fa in nana baara kɛ pour que den kana foyi sɔrɔ

o bɔ ni eh, ala yɛrɛ tɔgɔ min b'a fɔ min ma ko ɲɛnama hayu ayo ka bɔ ni eh siɲɛ tan ni seegin awɔ o siɲɛ tan ni seegin n'i y'o fana ta k'o lajɛ o bɔ ni adamaden yɛrɛ kɔnɔna nugu eh, eh, mɛtiri hakɛ de fana Donc, adamaden yɛrɛ fana sigilen bɛ o de kan ni ɲɛnamaya tɛ yen foyi tɛ yen ayi ni ɲɛnamaya tɛ yen foyi tɛ yen Mhm. donc pour que adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔna nugu de b'a tigi ɲɛnamaya. awɔ bɔn n'o tɛ adamaden sira ɲɛnama bɔn o min b'i kɔnɔ o fana o bɛ sibiri ɲɛ tan ni seegin de ma o sibiri ɲɛ tan ni seegin na wɔɔrɔ ye dumuni ye wɔɔrɔ ye ji ye wɔɔrɔ ye ninakili ye o b'a ye ni ji don na a depase a bɛ fi ka dumuni ko kan kosɛbɛ o de y'a fɔ ko dumuni mɔgɔ halala a bɛ kɛ haramu i bolo k'a sababu kɛ n'o de dansago dansago parce que n'i donna dɔ ta dumuni kɔnɔ dɔrɔn i bɛ bin dɔ wɛrɛ kan

e ye wari min ɲini k'a don balo la o wari ye wari jɛlen ye e ye baara min ye baara jɛlen ye mɛ e ye dumuni dansago dun o b'a kɛ haramu ye e ye ji ɲini ji min ta k'i ka worobinɛ somagep forage i se ka ji min sɔrɔ o ji ye halala de a wari bɔra min na wari in ye halala de ji y'i ta de de n'i ye ji min ka depase ji fana tila k'a kɛ haramu ye

n'a sofɛra sisan i bɛna ni eh, fɛngɛ de i bɛna dɔ kɛ i bɛ nasi de tilan parce que koko kɔnɔntɔn de don yɔrɔnin kelen i n'a fɔ n'i y'i ko i b'a to i ji ka ja i bɛ tila k'i ko n'i ye nin sɛbɛn nin sɛbɛn cogo la nasi mana kalaya kosɛbɛ ni tasuma kami de b'i bolo n'i y'o bila a la i bɛ se ka tasuma kuru tan ni seegin mɛ kɔnɔntɔn i b'o bila a la n'i y'o bila a la i b'a ko n'i y'a ko i bɛ tila ka tasuma kami wɛrɛ bila dɔ wɛrɛ la i b'o ko donc ko kelen o ko kelen tasuma kami kuru kɔnɔntɔn don mɛ ni o gɛlɛyar'i ma sisan ni kɔmi tasuma kami tɛ yɔrɔ bɛɛ an de fɛ saribɔn bɛ yan kɔfɛ mɔgɔw fɛ saribɔn tɛ gaz ni fɛn dɔrɔn de b'u bolo dɔnku i bɛ se k'a sigi ta kan dɔrɔn a wuli ni ji wulila i bɛ dɔ ta i bɛ o so wɛrɛ kalaya o kalaya cogo la nka i b'a bɛɛ to ta kan n'i bɛna dɔ soli k'i ko b'o fara koli b'o b'o fara koli ji kan k'i ko adama n'i y'o ko kɔnɔntɔn kɛ su kelen ko kɔnɔntɔn kɛ su kelen adama i da n'i da n'i yɛrɛ ye min y'o la i bɛn'a ye k'a ko tiɲɛ na ko dabali tun b'i la k'a bɔ i la o kɔfɛ tugun ka tila ka jugulamɔgɔ yɛrɛ mɔgɔ min yɛrɛ y'i dabali k'a tigi y'i ɲɛ la sugo la adama o bɛ kɛ kana nin fo i yɛrɛ m'o kɛ o bɛ kɛ kosɛbɛ dɛ o sira bɛ yen adama n ko i ka samara samara kɔrɔ samara kɔrɔ awɔ i ko i ka samara kɔrɔ bila ji la sɔgɔma awɔ sufɛ n'i nana dɔrɔn i k'i ko a la samara don i kun kɔrɔ ka si mɔgɔ min y'i dabalibaa ye sufɛ i yɛrɛ sen na samara i yɛrɛ sen na samara samara kɔrɔ i ko a la a bila ji la sɔgɔma ka si ka tile ou même k'a bila sɔgɔma ka ou même k'a bila ji la wula fɛ sufɛ ka si dugu mana jɛ sɔgɔmada fɛ k'i ko a la ou même k'i ko a la sufɛ i ka da i ka sabara in don i kun kɔrɔ k'i da mɔgɔ min b'i kɔntɔrɔ i b'a tigi y'i ɲɛ la sugo la n'ala sɔnna ja an jugu an bɛn'o dɔn sisan inshallah

donc fayida fila an b'o di fɔlɔ n'ala sɔnna n'an bɔr'o la karamɔgɔ dirisa an b'a fɔ don nataw la n'ala sɔnna ma i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min an bɛna juguya dɔrɔn ta ka baro caman k'a kan nasira nasira wa n'a bɛ degun degun minnu se mɔgɔw ma an bɛna o dama kuma kɛ a dan na donc an bɛ b'o la an bɛna gɛrisɛgɛ la sabu adamaden hali n'i bɔra juguw bolo ni gɛrisɛgɛ t'i bolo lafiya tɛ yen dɛ an mago b'a la i k'an dɛmɛ ni gɛrisɛgɛ fana fayida ye an bɛ sɔrɔ ka n'a kuncɛ ni safinɛ in sɔrɔ ok adama n b'i fo la eh, gɛrisigɛ la an tɛ kuma jan ta o kan nka ala kɔni ma mɔgɔ da k'a ma gɛrisigɛ k'i la o tɛ mm-hmm. an bɔra kuma kelen min na o dɔrɔn de don n'i ye gɛrisigɛ sumayalen ye min n'i ye gɛrisigɛ jɔlen k'i la mm-hmm. mm-hmm. mɔgɔ ala ye dɔ dan a bɛ se ka kɛ i ti kɛ nafolotigi o bɛ kɛ mɛ k'i dɛsɛ i dayirimɛ na ala t'o maa da n'i y'o kɛlen ye dɔrɔn ko dɔ don b'a kɔrɔ ko dɔ jumɛn don b'a kɔrɔ e yɛrɛ ka comportement dɔ bɛ k'a to e tɛ k'i ka dayirimɛ sɔrɔ ou bien dɔ bɛ ka don e fana n'i ka dayirimɛ cɛ donc o de b'a to mɔgɔ i tɛ se ka da s'i dayirimɛ ma komi ala ma maa si da k'a ma gɛrɛsɛgɛ k'i la donc gɛrɛsɛgɛ la n bɛ se ka fayida min di gɛrɛsɛgɛ la toujours mɔgɔw k'u hakili to kuluwalahu kuluwalahu ahadu adama aya naani don sufɛ n'i ye jɔko fila kɛ

i bɛ yɛlɛma i kinin fɛ i bɛ taa tilebi fɛ ba kelen i bɛ yɛlɛma i kinin fɛ ba kelen i bɛ yɛlɛma i numan fɛ ba kelen adama n'i tilala o la i bɛna i ɲɛsin kɔrɔn ma k'i ten tugu n'i y'i ten tugu i bɛna kuluwalahu kalan n'i sera ala n'i sera samadu ma adama mako o mako b'i la a bɛɛ yira ala la mako o mako de b'i la a bɛɛ fɔ ala ye n'i y'a bɛɛ fɔ ala ye tuma min na ala ne de fɛ ne ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔta ala ne ka ko dɔ datugulen m'a fɛ k'a dayɛlɛ ala ne ka nin ko n bɛ ta ne ka papiye ko gɛlɛyara ala m'a fɛ ka n ka papiye ko ɲɛ sɔrɔ ala ne ka ne ka nafolo ko tɛ ka basigi m'a fɛ ka n ka nafolo ko basigi fɛn o fɛn b'i kɔnɔ adama a bɛɛ fɔ ala ye kuluwalahu tɛ mɔgɔ tɔgɔ ye kira tɔgɔ t'a la mɛlɛkɛ tɔgɔ t'a la jinɛ tɔgɔ t'a bɛɛ ala kelen pewu ale ye ala kelen pewu jɔ ala kɔni janba la kuluwalahu dɔrɔn de don Awɔ. ni kuluwalahu kalan fo ka taa se aya naani dafa ma i ti dɔw ko aya duuru dɔw ko aya naani i b'a kalan fo ka taa se o dafa ma i ti mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ y'a la Mhm. kira tɔgɔ t'a la mɔgɔ si tɔgɔ t'a la ala kelen pewu de b'a la Awɔ. kuranɛ sura min bɛ yen ni ala kelen pewu de ta o ye kuluwalahu siɲɛ saba bɛ bɛn kuranɛ jigin ko kelen ma Mhm. nafa baw b'a la ala sɔnna don min baro baro'a kelen ka don mɛ ni ala sɔnna n'i ye nin k'a kɛcogo la mako o mako b'i la k'o jira ala la n'i tilala ni i ten wuli adama b'i bolo fila jan fo k'i kamakɔrɔsi bɔ kɛnɛma k'i kamakɔrɔla bɔ kɛnɛma a tɛ n'a fɔ ko hali ni fini b'i la k'o tɛ dɛ fo k'i kamakɔrɔla de bɔ kɛnɛma

n'i ye nin ka dama ka kun ala jɔyɔrɔ n'ala sɔnna ala k'a kɛ ten karamɔgɔ dirisa an b'a f'i ye k'i ni ce o la an bɛn'a kuncɛ ni min ye an ɲɛ b'a la nin waati labanw kɔnɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan sabula ko kuma a ye diɲɛ minɛ tuguni sabu jama girinnen don a nɔfɛ an tun bolo ko kɔfɛ mɔgɔw tɛ min dɔn a la ni seereya caman d'a ma min y'an jigi tɔ ma fa bamakɔkaw ka seereya o min b'an bolo bɛ an bɛ se ka hakɛ fɔ maa ye hali sisan sisan sani an ka video kɛ an hakili an seereya caman sɔrɔ minnu yɛrɛ nan'u sigi k'a lakali an ɲɛna mɛ an tɛ yen ka maa ka ko kɔni lakali o nka ɲuman dogobaga fɛnɛ ye zon ye n'a ma ɲɛ ko mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko an b'a ta nin kama mɛ an ye min y'a la o ye e fɛnɛ ma kunkɔrɔta ye i n'an minnu fɛnɛ bɛ baro k'a kan o y'an fɛnɛ ma kunkɔrɔta ye o tuma karamɔgɔ dirisa bɛ dɔɔnin fɔ safinɛ in kan n'i ma caman fɔ

donc n bɛ ala fo kosɛbɛ ni safinɛ ko adama toujours n bɛ min fɔ mɔgɔ ye donc kuma kelen kuma ɲuman fɔ ko tan a ka fisa ni kuma si dɔnbali fɔ ana min min fɔ safinɛ ko in na donc mɔgɔw ka safinɛ ta haju jumɛn bɛ e la e de b'a dɔn safinɛ ta awɔ safinɛ in ye fɛnw kɛ i n'a fɔ i bɔra k'i da don a dɔw la safinɛ in ye fɛn dilan dugu jɛ o jɛ dɔ bɛ na safinɛ mako fɔ dɔn o dɔ kɔni dugu jɛ o jɛ dɔ bɛ na safunɛ ma ci ɛri kelen tɛ kɛ ni dɔ ma dɔ fɔ ci ɛri kelen ani dɔ ma dɔ fɔ dɔw ko n y'a ta bana na alihamudulila an ka bana dɔgɔya ne tun ye safunɛ nin nin safunɛ min filɛ nin ne tun ye nin dilan kɔfɛ mɔgɔw de kama yanka minnu b'a lajɛ youtube kan a dɔw commencera ka na a n y'a yira k'a fɔ n ko bɔn tiɲɛ na safunɛ in kɔfɛ yankaw ta bɛ yan dɔw y'a yira nɔ an mago bɛ nin de la mhm. parce que mun na mhm. an m'a dilan yankaw kama ka so la fo mɔgɔw bɛ tɔɔrɔ ni koro min kɔnɔ mhm. o de don mɔgɔ bɛ dɔɔnin dɔ sɔrɔ a tɛna fɔ ko yankaw ka juguya don bɛɛ ni i bɛ se ka min san o de bɛ dilan ka di bɛɛ n'i fanga don bɛɛ n'i fanga don dɔrɔn fɛnɛ tɛ i b'a ye k'a fɔ min ka degun fɛnɛ ka bon ni min ta ye mɔgɔ kan ka fɛn dɔ dilan ni o ye saga bɛ dɔ ta ɲɛ ni misi tɛ dɔ ta tɛ ɲɛ ni misi tɛ dɔ ta tɛ ɲɛ diɲɛ y'o ye awɔ bon safinɛ in min dilanna mm. ni an ye nin dilan kɔfɛ mɔgɔw kama n'a bɛ sɔrɔ fanta keyita bolo faransi awɔ an ye safinɛ in den damadɔ to an yɛrɛ de bolo yan mm-hmm. an ye safinɛ in den damadɔ to yan jumadon dɔ de nana safinɛ in dɔ san n bolo la mm-hmm. juma juma tɛmɛnen dɛ awɔ juma tɛmɛnen dɔ nana safunɛ in dɔ san ji ko safunɛ la awɔ a na kelen san adama dugu jɛra tilala ka na fila den fila san a ta a to a b'a si dɔn ale y'a ye o a ko k'ale min ye safunɛ in na ah, k'ale famana k'a ɲɔgɔn ye ko safunɛ ko ko wulibali don bɔn o kɔfɛ dɔ fana ye n wele ka bɔ kɔfɛ a ko dirisa a ko ne t'i nɛgɛn a ko n'i b'i cɛsiri i cɛsiri safinɛ ko in na n'i t'i cɛsiri i cɛsiri safinɛ ko in na an ye n ye safinɛ in ta fanta bolo n ye min n ye min ye a la a ko ko ne ka muso ne ka muso ko kun gɛlɛya la tɛ dɛ n ye muso de furu ka bɔ afiriki la ka taa n'a ye europe n kɛlen kɔ ka muso furu ka bɔ afiriki n taara n'a ye yen nɔ muso tilala ka na donc a nana jɛɲɔgɔn dɔw sɔrɔ a yɛrɛ la a commencera a nana eh, yen ko ɲɛdɔn kosɛbɛ Mm. a nana yen jɛɲɔgɔn sɔrɔ a yɛrɛ la Awɔ. a ko muso in tilala a ko muso in nana ne janfa Mhm. a ko jugement kɛra an ni ɲɔgɔn cɛ Awɔ. u ye n ka fɛn bɛɛ minɛ ka di muso in ma Mhm. a ko n tun bɛ si foyer de kɔnɔ Mhm. a ko n y'i ka safunɛ ko mɛn fanta bolo don min Awɔ. a ko se de tun bɛ ne ye Mhm. mais ne sigilen n kasira Mhm. k'a ye k'a fɔ ko se de tun bɛ ne ye mais bi ne de filɛ ka si foyer kɔnɔ bi Mhm. k'a sababu kɛ sentanya ye Mhm.

u y'a denw minɛ n na mm. k'a di muso in ma a ko a ko n ye wari bɔ mm-hmm. ko n ka baara bɛ tiɲɛ don min o y'a sɔrɔ dɔɔnin bɛ n kunna mm. n y'a don eh, baara la mm. mali fɔra n ye n nana mali la n ye baara kɛ yan eh, nizeriya ninnu fɔra n ye a ko jamana min fɔra ne ye jamana jamana bɛnɛ ninnu bɛɛ fɔra n ye a ko n ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko ninnu na k'o ma kɛ ko sabati ko k'u ka n t'o la ka n bolo nafolo ban pewu pewu ne ko n ko baara gɛlɛya a ko walahi a ko n y'i ka safunɛ in mɛn k'a bɛ fan ta fɛ yen n ye n deburuye ka juru de ta n terikɛ dɔ bolo taa safunɛ in san a ko n taalen safunɛ in san n nana ni safunɛ in ye ka safunɛ in ko ka tile kelen kɛ ka tile fila kɛ mm. a ko k'ala ye n dɛmɛ n ye baara dɔ sɔrɔ a ko n b'o baara sɔrɔli nisɔndiya la mm. baara in sɔrɔli nisɔndiya bɛ sen na a ko ko eh, eh, eh, mɔgɔ wɛrɛ nana ka na ni papiyew ye mm. ko ne ka juma ko segin ka k'a kan

i jija cogo bɛɛ la sani i ka na miliyɔn don ne kunna sani i ka na k'i bɛna miliyɔn don miliyɔn donni ne yɛrɛ kunna o nafa bɛ ne ye dɛ mɛ safinɛ in ta fɔlɔ i ka ko dɔ ye a la n'i ye tiɲɛ y'o la n'i ye tiɲɛ o la n'i ka kan ka miliyari don ne kunna i b'a don mɛ yanni i ka na miliyɔn in de depase ne bolo ko an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ an bɛ saga san an bɛ nin kɛ tan an bɛ nin kɛ tan safinɛ in ta o de la n bɛ safinɛ ko in fɔ tuma bɛɛ Awɔ. mɔgɔ bɛ fɛn ye safinɛ ye adama Mhm. ne dirisa jati ma min ye a la ala ye wa e t'o bɛɛ dɔn ala o yɛrɛ t'o bɛɛ dɔn a la Mhm. hali bi dɔ nan'a fɔ n ye ko a a- a- a y'a ta ko den ka ɛrɛndimi tun bɛ den na a kɛra a kɛra ko ɛrɛndimi muso dɔ nan'a ta ko den ko ɛrɛndimi de ɛrɛn a ɛrɛn de tun bɛ k'a tɔɔrɔ Awɔ. a nana fura in safinɛ in ta Mhm.

sani n ka se n kanubagaw ma n b'i yɛrɛ fo n'i y'a mɛn kanubaga dɔ bɛ k'i ɲininka o fɔlɔ de ye n kanu fɔlɔ donc n b'i fo n bɛ ali bɔkari hayidara n b'a fo n b'a fo a ka cɛsiri la ale de ka dɛmɛ caman b'an ye an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ nin kɛnɛ in kan ko an ka foli b'a ye kɔfɛ an bɛ lala ni abi de larabi n b'a fo an terikɛ sɛbɛ don n b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ kɔfɛ n bɛ kunta kinti fo n b'o fo kosɛbɛ nin kɛnɛ in kan n b'o fo n ka morikɛ n b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ adama o kɔfɛ mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo kanubagaw de b'i la mm-hmm. kanubagaw minnu y'an kanu kosɛbɛ kosɛbɛ fo ka labɛnw de sabati an kama oh. an b'u fo mm-hmm. dɔw y'i kanu dɔw ye n kanu u ma n ye u ma tɔgɔ u ye n tɔgɔ mɛn dɔrɔn hali u ma to n ka telefɔni ta hali tile kelen hali u bɛ n wele mɛ mm-hmm. n kanu b'u la o de ka bon kojugu donc n b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ oh.

nin dabɔlen don aw ni anw an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na an y'o de fɔ aw ye an ka sigi nin kɛnɛ in kan a bɛ kɛ cogo di ala ka latigɛ o de don eh, karamɔgɔ dirisa ni an terikɛ n'an jɛɲɔgɔnkɛ n'an baarakɛɲɔgɔn n'o de ye adama jati bɛɛ tun b'a wele ko balaba ale ni ne dirisa ye nin baara in boloda mɛ ala y'ale minji dɔgɔya k'a minɛ an na k'a nege to an na mɛ an bɛ dugawu don k'a ye barabara dali ala k'a nɔgɔya ye juma barika a n'a nafa kama bi ta an b'a ɲɔngiri ni ala ma foyi kɛ aw ni anw na waati wɛrɛ o ye don wɛrɛ ye juma wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka jɛmukan kura wɛrɛ k'o kɛ aw ye salamu aleykum